moni moni nde ku kenya kwakhala kuchitika nkhani ya anthu awa awiri awa linali banja abambowo akuti dzina lake nicholas kosgei pamene mayiyo rhoda mutua anthuwo anakwatirana koma akuti akuchimuna samamfuna rhodayo abambowo amagwira ntchito ku united nations akuti kusamufuna kwake akuchimuna mkaziyo kufika poti anthu kukhala pa banja zaka 8 osakumana nawo akuchimuna ati nkhani yake kusiyana mitundu amamuda chifukwa chonena kuti si mtundu umene amafuna kunena kuti Nicholas akakwatire nde akhala pa banja koma kuti mu banjamo mumamveka kuti munali mpungwepungwenso kwambiri munalibe mtendere. Nicholas akuti amayendayenda kwambiri mpaka Rhoda ananena kuti bwanji tingopanga divorce koma Nicholas anakana divorce. mu 2017 atatha zaka 8. Zikutchukanso kwambiri mdera lawolo kuti anthuwa sakugwirizana, sakumvana. Ati inali birthday ya Nicholas nde Nicholas anamuuza mkazi wake Rhoda kunena kuti ah tipite tikasangalale tikonzenso chikondi chathu chibwerere tiyambenso kukondana nde anamuuza kuti ndabuka lodge Tiye tipite ku lodge tikasangalale, ati amakwanisa zaka 36 nthawi imeneyo 2017 a Nicholas wo nde Rhoda nde anapita ali ii amuna anga akuti titani tikakambirane banja libwererenso mmalo mwache liyambe kuyenda bwino. Ananyamuka anapita ku lodge kuja anachita check in room yawo. Ee anapita kukadya, kenako ati ee anakakhala pambali pa swimming pool akucheza pamene paja, kenako usiku ma receptionist anangomuona ndani Nicholas akubwera, ati tandithandizeni ndipatseni key, ndinatuluka murumu mwangamu ndamusiya mkazi wanga ndimakayankhula foni koma ndikuyesera kutsegula sakutani, sakunditsegulira wakiya mkati iwo aja owoo, anamupatsa master key kutsegula chitseko kulowa, anampeza Rhoda wafa ali mu bathtub ati Nicholas yo nkumanena kuti ah nde kuti wagwa nkumira mu bathtubmu nde aliyese kuiona scenario yomwe inalipoyo anaona kuti mm, wagwaso bwanjiso wamiraso bwanji anammanga Nicholas nthawi yomweyo chifukwa chonena kuti aliyese samakhulupirira zimene amanena Nicholas zo nde milandu yake yakhala kuchoka 2017 anali atantulusa anali pa belo sikuti anali mu prison nde anthu amapsa mtima kuti munthu uyu tikukhulupirira wapha mkazi wake chimene akuyendayenda sakumangidwa ndi chani koma ee amati zikati zipite kukhoti basi nomangosokonekera zodabwitsadabwitsa choncho kenako anapezeka kuti anampanga mzimayiyo rhoda uja anampanga autopsy anakamuyeza kuti akaone kuti chamupha nchani? Anapeza kuti sanamire, zomwe ananena Nicholas zinali zabodza komanso amasonyeza kuti thupi lake linali kuti wamenyedwa kwambiri komanso anakhikhidwa pakhosi, anapangidwa suffocate. Anafa chifukwa choti anachitidwa suffocate. Mpameneno nkhani inasintha. Mpamenenso a lodge ananena kuti ah, komatu munthu uyu pobuka, anabuka pakanthawi, room yo, mzibamboyu Nicholas, anachita kunenetsa kuti ndikufuna room imene ili ndi bathtub. Musandipatse room kaya ya shower chabe kapena ndikufuna specific request yomwe inali pa booking yake inali kuti ndikufuna room ya bathtub. Ati bathtub yake yosaterera olo pang'ono yonena kuti munthu sungagweko olo scenario imene iye amayikambira mmene zimaonekera ndi mmene anampezera aliyense atangomuona Rhodayu mu bathtub mo ananena kuti uyu akunama wamutani wamupha mkazi wake nde milandu zaka zonsezi abale ake akumenya nkhondo kuti munthuyu wamupha munthuyu komanso ma report akunena kuti munthu wamupha kenako anagwidwa katangale a Nicholas iwonso chifukwa choti amalipira anthu akuchipatala amapempha anthu akuchipatala kuti asinthe report alembe kuti munthuyu anachita chotani chokugwa komanso aphatikize kuti anamwa mankhwala ogonetsa kuti agone tulo nkona anamira mmadzi nde anamugwira fire amafunanso kupanganso za chinyengo ngati zitezo zimenezo nde ngakhale information imene inatuluka munthu samamangidwabe mwakuti zunguli zunguli zunguli anthu mosiya moyambira mpaka panapatha zaka zingati kuchoka 2017 amupezeka kuti ampeza olakwa pa imfa ya Rhoda mu March 2025, Imeneyo nde nkhani ya Nicholas inakambidwa kwambiri inatchuka mma circles aku Kenya kunena kuti Nicholas watani? amumanga finally chifukwa chopha Rhoda. Akuti pouza anzake pocheza ndi anzake amakonda kuwadandaulira kuti Rhoda amandithera ndalama, Rhoda amandithera ndalama plus kusamvana kwa mnyumba plus kuti abale ake a Nicholas amadanirana nayetu zija zoti akanatha kungompanga divorce koma kaya anthu chimawavuta ndi chani sizidziwika pa 27 march 2025 Nicholas anapasidwa life sentence kuti akhala moyo wake wonse mprison zikomo kwambiri